Moni ndine chake nde nkhani yomwe yachitika ku Somalia eti mwana wina dzina lake Saibirini oti amakhala ku dera lotchedwa Puntland anapezeka kuti eh, makolo ake anamwalira ndi chaka chimodzi ndi tsikana eti nde amaleredwa ndi achibale moyo wovutika kwambiri eti nde anapezeka kuti ch- chaka chatha 2025 agogo ake ananena kuti pali mayi wina dzina lake Hodani Diriye akufuna wantchito. Nthawi imeneyoyo Saibiriniyo anali ndi zaka 14. Nde anakamupititsa chifukwa tinena kuti amaona ngati ndi njira ina yomuthandizira mwanayo eti kuti ali ndi zaka 14 alibe kolowera. Anakamusiya kwa Hodani Diriye kumene amagwira ntchito ngati housemaid. Mwana akukhala kumeneko ati mosakhalitsa anayamba kumupanga nkhanza ati nde amamumenya, kumenya, kuzunza. Zija zoti ma neighbours kumadziwa kunena kuti mwana uja akuzunzidwa uku eti Saibirini koma basi nanga si ati amtenge ndani? Mwana kumakhala kumeneko zinafika point yoti amampa amapanga record amayi hodani kumapanga record akumumenya, akumuzunza ati kumachita kuyankhula kunena kuti I am enjoying your pain. eti kunzuza mwana popanda chifukwatu just because alibe kokhala ndi wantchito wake amuna ake a Hodani amakhala kuti ali pompo zonsezo amazitani amaziona koma palibe chimene amapanga zinafika poti mu november 2025 anammenya mwana kummenya mpaka na mwana anatani anamwalira nde nkhani inavuta anthu anakwiya kwambiri kuti kuti "Ah, mwana mpaka namupa atamutenga kukampanga examine thupi lake la Saibirini akukapeza kunena kuti mwana wachita kubayidwa mpeni kawiri anamubaya ndi mpeni kawiri after kummenyamenya anali ndi zipsera zooneka kuti zokhali zokhazikika kuti wakhala akuchitidwa torture kwa nthawi yayitali koma popanda chifukwa ndiye mpaka na anthu ana amatcha kunena kuti ah chomuzuzira mwana ndi chani komanso akuti anthu ambiri antchito amazuzidwa nde anthu anali okwiya kwambiri anamatcha inali chinkhani chachikulu anamuzenga milandu Hodani amayankha iyeyo chani komanso mavidiyo amene ankapanga rekodi aja anapangidwa leak anthu anaona kunena kuti amachita kumumenya nkumanena kuti am enjoying your pain nde anthu anali okwiya kwambiri nde a Hodani anapezeka kuti anapezeka olakwa nkupangidwa sentence to death ende nde anali pa death sentence kani ngati pa death row kuchokera kumapeto kwa chaka chatha nde last week pa 3 february apanga carry out execution yake anamtenga kukam'mangirira pa mtengo anaonetsetsa kuti achibale a sibiliya plus nso achibale a iyeyo a hodaniyo alipompo aonerere anam'mangirira pa mtengo nkumuombera amupha by firing squad pamene amuna ake nawonso anamangidwa anawachita sentence to one year plus kuti alipire 500 pounds fine chifukwa chonena kuti Iwo by kumakhala nkumaonerera iwonso anali part of kumuzuza mwana abuse. Inali nkhani yonena kuti yautsa pokopoko kwambiri ku Somalia ku Puntland ndipo ayigwiritsa ntchito ngati chitsanzo kwa anthu ena amene akuzunzanso ana eni ache amene akuzunza anthu koma Hodani amuombera ampanga execute chifukwa chopha mwana wa eni ache. Komano nkhanza chabe. you know imene ndi nkhani yomwe inali mkamwamkamwa ku somalia last week zikomo kwambiri